Go raibh míle maith a'd Áine agus go raibh maith ag Máirín as caint an-spreagúil a thabhairt ansin. Léargas ón tríú leibhéal a hiarradh ormsa agus déarfaidh mé focal nó dhó faoi sin i dtéarmaí na hearnála trí chéile, seachas a bheith ag trácht ar institiúid ard-oideachais ar leith. Is é Tomás halmadóir na sleamhnán bail ó Dhia air agus ar an gcéad sleamhnán tá faisnéis maidir le rannpháirtíocht sa gcóras ard-oideachais ar fud an oileáin. Agus beidh fáil ar na tagairtí ar an sleamhnán deiridh ar fhaitíos go gcuirfí spéis i rud ar bith ar aon tagairt go chúrsaí taighde a dhéanfas mé. So ar an gcéad sleamhnán, 283 go leith míle nó mar sin go phobal foghlama atá ann san earnáil ardoideachais agus is móramh iad mná sa dá chóras, sna sé chontae go háirid, ag 58%. Tá bunáite na rannpháirtithe ag Leibhéal 8 den Chomhchreat Náisiúnta Cáilíochtaí, sé sin leibhéal fochéime nó bunchéime, Leibhéal 6, sin Teastas, Leibhéal 7, Dioplómaí, Leibhéal 8, fochéim nó bunchéim, áit a mbíonn an mhórchuid i láthair. Ag Leibhéal 9 agus Leibhéal 10, táimid ag caint ag leibhéal iarchéime, na Máistreachtaí, na Dochtúireachtaí agus a leithéid de sin. 91,000 cáilíocht ardoideachais a bronntar anois beagnach in aghaidh na bliana, earnáil an-mhór í agus tá rannpháirtíocht inti ag méadú in aghaidh na bliana. Tá mant mór mísheans ann i dtaca le líon na nGaeilgeoirí sna figiúirí seo. Ní dhéantar aicmiú ar leith ar an nGaeilge, cúrsaí Gaeilge agus cúrsaí a ndéantar a theagasc trí mheán na Gaeilge taobh istigh den rangú caighdeánach idirnáisiúnta oideachais nó ISCED. Cuimsítear lucht na Gaeilge sna dána, na daonnachtaí, oideachas agus, i bhfearainn eile, iriseoireacht, gnó, eolaíocht, leigheas agus ar eile. agus ní féidir tomhas cruinn a dhéanamh ar an rannpháirtíocht seo mura gcuirfear fios ar thuairisceáin ó chuile institiúid ar an oileán. Agus fillfidh mé ar an gceist sin i dtreo dheireadh na cainte mar is dóigh liom gurb iad na staidrimh a shocraíonn straitéis sa deireadh. Sin í an uimhríocht. Céard atá le rá anois faoin litearthacht? Agus bogfaimid ar aghaidh go dtí an dara sleamhnán, mura miste le Tomás é. Tá géarghá, feictear domsa, le foclóir aonteangach Gaeilge agus creidimse go mba chóir luigh isteach ar an obair sin láithreach. Foclóir nua Gaeilge-Béarla ag teastáil freisin, glacaim le sin, ach is práinní agus is riachtanaí foclóir aonteangach ag an bpointe ama seo, feictear dom. Má tá fúinn an Ghaeilge a shlánú mar mheán scríbhneoireachta agus intleachtúil, sé sin, ó thaobh scríobh na teanga, litríocht, iriseoireacht agus scríbhneoireacht acadúil ar an tríú leibhéal agus go náisiúnta, teastaíonn foclóir aonteangach. Barr buaice na litearthachta an teanga scríofa agus labhartha a bheith ar do chomhairle féin agus an ról atá againne ar an tríú leibhéal ná oideachas agus oiliúint a chur ar fáil le go mbeadh léirthuiscint ar chineálacha, stíleannaí agus réimeannaí difriúla teanga. Glactar leis go mbíonn na céimithe oilte ar an gcóras fuaimeanna agus go bhfuil feasacht mhaith acu ar an bhfardal fóinéimeach a bhaineanns leis an dteanga, sé sin, na haonaid chéille sin a bhfuil brí idirdhealaitheach ag baint leo, sé sin, an difir idir fear agus féar, mar shompla. Féachtar chuige go mbíonn céimithe in araíocht. anailís chriticiúil a dhéanamh ar an éagsúlacht labhartha, canúintí, agus go bhfuil tuiscint an-mhaith acu ar chód scríofa na teanga, litriú, comhréir, gramadach. Tá go maith, níl go dona, ach is maith a thuigeann muid ar fad nach mbaineann chuile chéimí, chuile mhac léinn, ag Leibhéal 8 go háithrid, na beanna arda cumais sin amach. Agus ná ceapadh aon duine go bhfuil milleán dhá leagan agam ar na mic léinn agus ar na céimithe, níl, mar a dúirt Máirtín Ó Cadhain eh, fadó sa gceann de na gearrscéalta, sa gcineál oideachais atá an fabht. Bun agus barr shaothrú na litearthachta. Um, ná foclóir. Tobar tagartha atá sa bhfoclóir agus foclóirí aonteangacha go háirid, a ligeas scód le lucht úsáide an cumas teanga atá acu a shaothrú agus a shaibhriú ar mhodh aclaí agus treallúsach. Foclóirí aonteangacha iad Liosta Focail as Ros Muc agus Foirisiún Focal as Gaillimh. ar cnuasaigh de fhocla canúnacha iad. Anois, maithigí dhom mo náitiúlacht, ach bíonn cosán dearg á dhéanamh agamsa go dtí iad i mo chuid oibre gach lá, agus leithéidí An Béal Beo. Anois, is maith a thuigimse go mbaineann na foilseacháin sin le ré eile saoil agus úsáide teanga. Ní foclóir aonteangach seanchainte atá uainn, théis go bhfuil a thábhacht féin ag baint leis sin, ach stórchiste ilchineálach focal agus somplaí comhaimsire úsáide. a shaibhreodh an cumas teanga atá againn ar fad agus a chuirfeadh faobhar scine ar ghinchumas scríofa agus deise labhartha. Barrshamhail nó eiseamláir atá sa gcoincheap sin den litearthacht, ach chuirfeadh foclóir aonteangach áirnéis chumhachtach ar fáil don phobal teanga trí chéile agus dhúinne ar an tríú leibhéal chun na mantanna inár gcleachtais litearthachta a líonadh. Aistear fad saoil a bhíonns i gceist le sealbhú, saothrú agus saibhriú teanga, ach tá na luathbhlianta agus tús na hoiliúna litearthachta thar a bheith cinniúnach. Tá léargas fíorluachmhar ar shealbhú na litearthachta le fáil in obair cheannródaíoch atá déanta ag Sarah Anne Muckley maidir le córais mheasúnaithe teiripe urlabhra a fhorbairt do ghasúir arb í an Ghaeilge a gcéad teanga. Le go ndéanfadh an gasúr dátheangach, agus is dátheangaigh uilig iad anois, forbairt teanga i gcomhréir le gasúr aonteangach, ní mór treisiú go suntasach ar an ionchur a bhíonns acu sa mhionteanga seachas sa mórtheanga. Baineann an ceacht ceannann céanna linne ar an tríú leibhéal ach baineann éagothromaíocht mhór le cineál agus caighdeán an ionchuir ar fud an chórais. Léiríonn sárthaighde Neasa Ní Chuaig cén dúshlán a bhaineanns le forbairt na scríbhneoireachta i mbunscoileanna Chatagóir A na Gaeltachta. Fiú sna bunscoileanna ins na ceantair is láidre a bhfuil an Ghaeilge iontu inniu, tá tuilleadh tacaíochta ag teastáil maidir le léamh agus scríobh na Gaeilge, léitheoirí grádaithe in oiriúint do chanúintí éagsúla, cóitseálaithe litearthachta a d'éascódh ualach an mhúinteora ranga agus treisiú fós ar fheasacht liteartha an phobail trí chéile. Ba cheart go scanródh an anailís agus na moltaí seo muide ar an tríú leibhéal agus ní mór dhúinne géarú go beo ar mhaidí na feasachta san obair ardoideachais. Tá somplaí físe agus ceannródaíochta in aice láimhe ach foghlaim uathub. Tá an-dea-obair déanta ag an Gníomhaireacht Litearthachta Breacadh. Tá áiseanna fónaice thar a bheith fiúntach forbraithe acubsan, díríonn siad ar shealbhú agus feasacht na fóineolaíochta, córas na bhfuaimeanna go speisialta. Molaim obair Sheáin Mhic Corraidh agus Jacqueline de Brún ar an gclár Fónaic na Gaeilge atá forbraithe acubsan san Áisaonad i mBéal Feirste agus tá idirghabháil an-mhaith ar an dara leibhéal forbraithe ag Siuán Ní Mhaonaigh agus Antain Mac Lochlainn, bail ó Dhia orthub. Is géar a theastaíonn idirghabhálacha litearthachta den uaillmhian chéanna sna hiarrachtaí móra i limistéir phleanála teanga sa nGaeltacht. Díreoidh mé aird ar mhisneach grúpa eisceachtúil amháin i gContae Mhaigh Eo, sin Gaeilge Iorrais. Tá acmhainn tagartha den scoth forbraithe ag Liam Mac Congáil agus Laoise Ní Dhúda, canúintí Gaeilge Mhaigh Eo, agus dearadh á dhéanamh acu ar chlár gnímh a threiseodh feasacht, stádas agus fuaimniú na canúna i measc mhuintir Iorrais féin. Cén bhaint atá ag foclóir aonteangach leis seo ar fad? Bhuel, próiseas cinniúnach códaithe a bhíonns i gceist leis an bhfoclóireacht. Agus is iondúil go samhlaítear cheithre chéim leis an bpleanáil chorpais, nó foclóirí a chur i dtoll a chéile agus códanna a shocrú, sé sin, roghnú, códú, feidhmiú agus fairsingiú. Agus aithnítear go mbaineann luacháil ghoilliúnach shóisialta leis na céimeanna sin ar fad. Nuair a dhéantar códú ar fhocal i bhfoclóir, socraítear brí nó bríonna an fhocail agus tugtar aitheantas cinnte ar norm úsáide nó don fhoirm. Agus sé'n toradh a bhíonns ar chódú, dár míle buíochas, ná éagsúlacht a cheansú. Agus léiríonn taighde le leithéidí Shiobhán Ní Laoire agus Helena Ní Ghearáin go dtagann constaicí chun cinn dá bharr sin, i measc phobal na Gaeltachta go háirid. Agus ná bíodh coimhthíos le gnáthchaint na Gaeltachta mar thoradh ar phróiseas códaithe agus caighdeánaithe feasta, sin é an ceacht atá le foghlaim againn ar fad. spéisiúil déanta ag na sochtheangeolaithe Leslie agus James Milroy a rinne obair mhór ar Bhéarla Bhéal Feirste ar na luachanna a bhaineanns le próiseas caighdeánaithe teangacha. Tagann údarás, le ú mhór agus ú bheag, go mór i gceist leis seo. Is é is iondúla ná a mhalairt gurb í an scothaicme, bunaíocht na litearthachta, nó muide atá ag freastal ar leithéidí an tseimineáir seo, a shocraíonns an códú agus an caighdeánú a dhéananns díothú ar an éagsúlacht. Agus níor mhór dúinn bheith san airdeall mar sin agus barrshamhail á cur i gcás againn maidir le foclóir aonteangach. Ola ar mo chroíse a bheadh ann dá bhféadfaí theacht ar phróiseas códaithe nach mbeadh cúng ná caol, ach ceann a mbeadh códú cóir agus cothrom i gceist leis, agus fairsinge ann don éagsúlacht. Céard tá le déanamh mar sin? Agus tiocfaidh muid chomh fada leis an tríú sleamhnán mura miste le Tomás é. Seo iad, abair,, liosta mo chuid mianta féin, mo chuid claonta beaga féin, más maith libh, agus lánchead agaibh baint dóibh nó cur leo, riachtanais ábhair ar an gciotóig agus riachtanais reachtála ar an deasóig. Bíodh chuile chineál cainte sa bhfoclóir aonteangach, drochchaint, dea-chaint, caint tuaithe agus cathrach. Bíodh rogha na bhfocal leitheadach agus lig scód leis an éagsúlacht, éagsúlacht réime, réigiúnach, éagsúlacht sa mhoirfeolaíocht agus sa deilbhíocht, sin iad, abair, somplaí, na stóir, an uimhir iolra a bhaineanns le hainmfhocail. Tá cuid acu an-an-táirgiúil, sé sin, tá míle is céad iolra ag focla seachas a chéile agus tugtar amach iolraí ar bhealaí difriúla i gcanúintí difriúla agus ní gá ach breathú ar an bhfocal teach, teach, tí, tighe, tithe uaidh, títhe agus. agus mar sin. Bíodh an códú cóir agus cothrom bunaithe ar shlatrachaí tuisceanacha tomhais agus bímis caochta dallta ag scópúlacht na somplaí. Ní ba cheart go mba mhúsaem seanchainte a bheadh sa bhfoclóir aonteangach ach ná bíodh doicheall roimh an dúchas. Tuigeann muid ar fad céard tá i gceist le hasail,

Má ligtear cuid den úsáid teanga seo le sruth, imeoidh cuid den dúchas agus den fheasacht chultúrtha, bunsraith na litearthachta, go deo. Dúisíonn an plé seo giorria amháin a bhaineanns leis an gcaint thraidisiúnta, urlabhra na Gaeltachta agus an cineál teanga a bhfuil meas, ómós agus gradam ag baint leis. Sé smior na ceiste, maidir le barrshamhail agus eiseamláir, an. Téann sé fé chraiceann an chódaithe a bheadh le déanamh sa bhfoclóir aonteangach. Ó thús na hathbheochana, glacadh leis go mba é caint na Gaeltachta an scoth. Ach cén chaint? Déarfadh Eibhlín Uí Mhurchú, Nell Forde, beannacht Dé léithi, ní hin a déarfadh mo sheanamháthair. Ar an gclár Leagan Cainte ar Raidió na Gaeltachta, agus ba mhinic le Joe Steve, beannacht Dé leis siúd, a bheith trácht ar an 'low fat language'. Anois, chuala muid ar fad nach ionann an dea-Ghaeilge cheart, mar dhea, agus an Ghaeilge nua. Ach nádúr chuile theanga an t-athrú. Sin é an t-aon rud atá cinnte. Agus ní próiseas neodrach atá ann mar bíonn tuairim ag chuile dhuine ina thaobh. Agus is maith sin. Níl gar á shéanadh go bhfuil athrú ar bun ar fhóineolaíocht agus moirfeolaíocht Ghaeilge na Gaeltachta le dhá scór bliain anuas mar atá léirithe ag Brian Ó Curnáin i gcás Ghaeilge Chonamara agus tá na próisis cheannann céanna ar bun ar fud na Gaeltachta. Sílim go bhfuil sé rí-thábhachtach go leanfaí den obair ar na comhaid fuaime agus ar an mbunachar foghraíochta i bhfianaise na n-athruithe seo. Is ceart leanacht den eiseamláir Ghaeltachta. Sílim go bhfuil ciall leis an leagan amach reatha, trí mhórchanúint, ach mholfainn go scrúdófaí saintacair theoranta do thrí chanúint ar leith. Fhoras na. i gContae Mhaigh Eo, Cúil Aodha i gContae Chorcaí agus sa Rinn nó i Seanaphobal i gcás Phort Láirge. I gcás Ghaeilge Mhaigh Eo, mar shompla, ní ualach ar aon duine sompla fuaime breise a bheith ann i gcás roinnt focla mórshuntais a bhaineann leis an gcanúint sin go háithrid, abair, tá mé ag cuimhniú ar an leagan atá acu féin ar ronnach nó maicréal, murlas nó murlasc, is dóigh liom, agus ansin an chaoi a dtugtar amach focla ar nós léine, geimhreadh agus amú agus, bail ó Dhia ar an gcathaoirleach, beidh sí féin in ann iad a rá i nGaeilge bhreá Mhaigh Eo i bhfad níos fearr ná mise. Dá roghnófaí iontrálacha ionadaíocha i gcás na gceantar sin, abair an míle focal is coitianta i ngach aon cheantar faoi seach, a bhfuil a bhfuil éagsúlacht ón mórchanúint i gceist leis, cuir i gcás, ba mhór an gníomh feasachta agus dearbhú féiniúlachta a bheadh i gceist agus thacófaí le hobair na limistéar pleanála teanga. Anois an t-am leis an obair sin a dhéanamh agus is fearr sin a dhéanamh mar chuid de fhoclóir aonteangach, ná bíodh moill ar bith orainn. San am céanna, is ceart dúinn aird a thabhairt ar thaighde spéisiúil ar cheisteanna éagsúlachta teanga atá déanta le deich mbliana anuas nó mar sin. Tá leabhar mhór théagartha scríofa ag Noel Ó Murchadha faoin meon i leith éagsúlacht teanga sa nGaeilge. Is fiú impleachtaí oideachasúla cuid den taighde seo a chur sa meá, mar atá déanta ag Noel féin agus ag Cóilín Flynn. Tugann siadsan faoi deara go bhfuil athrú suntasach ar an leagan amach i measc foghlaimeoirí teanga i leith Ghaeilge na Gaeltachta. Ní hé mian ná sprioc gach foghlaimeora sealbhú a dhéanamh ar Ghaeilge na Gaeltachta, is cosúil. Agus is ceart a bheith airdeallach ar an bpobal úsáide teanga trí chéile, trí chéile, a gcuid mínta, mianta agus riachtanais agus a gcuid agus a gcomhthéacs úsáide. Agus tugann Bernie O'Rourke agus John Walsh an-léargas go deo ar an ábhar seo sa bhfoilseachán is deireanaí uathu faoi nuachainteoirí Gaeilge atá foilsithe ag Routledge, New Speakers of Irish in a Global Context. Áiteamh eile fós ar son bunús códaithe atá cóir, cothrom agus fairsing insa bhfoclóir. aonteangach an éagsúlacht le cúnamh Dé. Dá ndéanfaí áireamh cruinn ar líon na mac léinn a bhí ag goil den Ghaeilge ar bhealach ar bith in institiúidí ardoideachais ar fud an oileáin, ba mhór an gar é. Áireamh a chuimseodh mic léinn lánaimsearach, páirtaimsearach, mic léinn a bhí ag goil de chúrsa teastais, dioplóma, bunchéime nó iarchéime, mic léinn a dhéanfadh modúil fánach anonn is anall chomh maith le sainchúrsaí iomlána trí mheán na Gaeilge. Bailíonn an tÚdarás um Ard-Oideachas, an Roinn Oideachais agus Roinn na Gaeltachta staitisticí áithrid ar chúrsaí áithrid ach chuideodh sé go suntasach le hobair na fochoiste a bheith ann do na pobail úsáide is táirgiúla dá bhfuil inniu ann. Déanaim féin amach go bhféadfadh suas le 20,000 duine a bheith ag goil den Ghaeilge sa gcóras ard-oideachais ag leibhéal eicínt. Sin isteach is amach le 7 faoin gcéad den fhearann ard-oideachais trí chéile. nó buille faoi thuairim atá sa méid sin, ach tá sé bunaithe ar líon na n-institiúidí, líon na gcúrsaí, líon na foirne agus a leithéid. Agus meas tú arbh fhiú don Fhoras moltaí a dhéanamh faoi, cineál, daonáireamh Gaeilge mar sin san earnáil oideachais? Fágfaidh mé sin go fóill. I ngeall ar an athrú mór ar sheachadadh cúrsaí ar an tríú leibhéal, i ngeall ar an bpaindéim, is dóigh, den chuid is mó, bheadh ardán ar líne fíor-fheiliúnach don fhoclóir aonteangach agus, San am céanna, molaim stuaim an chinnidh leagan clóite den fhoclóir nua Béarla-Gaeilge a chur i gcló. Baineann stádas agus gradam leis an leagan foilsithe i gcónaí, agus bainfidh freisin leis an bhfoclóir aonteangach. Thaitin an forlíonadh teanga agus na táblaí gramadaí sa bhfoclóir nua thar cionn liom. Sílim go bhfuil na moltaí thar a bheith géarchúiseach agus grinn, agus tá an-éifeacht á baint astu ar an tríú leibhéal cheana féin agus dá mhéad foinse údaráis atá ann don chódú teanga, is amhlaidh is fearr dúinn ar a laghad.

Ach sin an éacht atá déanta ag an bhForas sa réimse seo. Tá acmhainn náisiúnta ann ar sár chaighdeán idirnáisiúnta í. Fearacht na lúthchleasaí is fearr, feictear dom nár mhór daingniú a dhéanamh ar an ngaisce agus spórt Oilimpeach a dhéanamh den fhoclóireacht i dtéarmaí infheistíochta. Beidh nuashonrú rialta ag teastáil le nach dtiocfaidh sleabhcadh ar na sár-acmhainní seo atá ar fáil dúinn anois, ar líne agus ar cló i gcló. Rinneadh giollaíocht an-tíobhasach ar na hacmhainní a bhí ar fáil go dtí seo, i dtéarmaí maoinithe, agus tá obair éachtach déanta ag Pádraic Ó Mianáin, bail ó Dhia air, agus Seosamh Ó Murchú agus Joe Ó Labhraí ar na ceisteanna sin, ach caithfear soláthar don aimsir amach romhainn a chinntiú, agus sin i gcomhthéacs na n-éileamh eile a bhíonns ar an bhforas. Ar an ábhar sin, is dóigh. is ceart an cheannaireacht a sheas an fód don fhoclóireacht a lua ag an tráth seo, na cathaoirligh agus na boird a bhreathnaigh i ndiaidh cheist na foclóireachta, na príomhfheidhmeannaigh, cuimhním ar Joe McDonagh, beannacht dílis Dé leis, Ferdie Mac an Fhailigh agus Seán Ó Coinn, bail is beannacht orthu beirt. Mholfainn don dá rialtas agus don Aire Gaeltachta, Catherine Martin, féachaint chuige tuilleadh cosanta fós a thabhairt don acmhainn náisiúnta seo ar dhá bhealach shonracha in Oireachtas Éireann. Le go mbeadh foclóir aonteangach againn, agus foclóir nua Gaeilge-Béarla ina dhiaidh sin faoina mbeidh slán, ní mór infheistíocht leanúnach agus bonneagar buan a bheith i bhfearas. Léiríonn an foclóir nua go bhfuil inniúlacht domhanda againn sa réimse, go bhfuil scileanna bainistithe tionscadail ar fheabhas an tsaoil ar fáil, agus ba mhaith an áirithe i straitéis 20 bliain é treisiú reachtaíochta agus sainsoláthar maoinithe a chinntiú faoi chomhair na foclóireachta sa gcáinaisnéis. Ba den tábhacht údarás reachtúil a bheith ag an obair seo agus molaim go rithfí leasú sonrach reachtaíochta a ndéanfaí foráil ann do athbhreithnithe ar fhoclóirí na Gaeilge ó am go ham, go réir mar is cuí leis an bhForas. ach uair amháin gach seacht mbliana ar a laghad, agus iad a athleasú agus a fhoilsiú ar cibé modh is cuí leis an bhForas i ndiaidh gach athbhreithnithe den tsórt sin. Anois, má aithníonn cuid agaibh an fhoclaíocht sin, tá údar leis. Rinneadh leasú sonrach sa mbliain 2013 ar an Acht um Choimisiún Tithíochta an Oireachtais le go gcuirfí ceist an Chaighdeáin Oifigiúil de thaobh eicínt. Creidim go mbeidh sé cuí agus tairbheach stádas den mhianach céanna a bheith ag an bhForas ó thaobh na foclóireachta de. Le ceann a chur ar an gcaint, sílim go ndéanfadh foclóir aonteangach an-leas go deo don tríú leibhéal agus don phobal teanga trí chéile. Tá struchtúr seachadta ar fáil, tá scil againn sa réimse, leagfaidh muid orainn.